Aw ni yantuma ko kura nko kalanso filanan kalanden bɛɛ lajɛlen halisa an b'an ka gurali de kalan kan ani gurabaliya saratu gurali ani gurabaliya saratu an b'o de kan an ka jɛ an ka nin lajɛ ɲɔgɔn fɛ ta bɛ yan an bɛ yan ba bɛ yan an bɛ yan o la ta ni an o ye tan ba ni an o ye ban o ye ba ni a o ye ban o la sisan nɔ kanadiyalan b'a fila bɛɛ la nka nɔrɔli kama nin labɛnna i n'a fɔ a kan ka nɔrɔ tan ne tan ban kan ka kɛ tan ban kamayɛlɛ labaralen kan ka kɛ yan o la sisan nɔ komi a ni yɛrɛ sɔrɔ camancɛ la a nɔrɔla sisan o la nin kamayɛlɛ labaralenya tununna tan ban an tɛna yɛrɛ bila o walawalali ba bolo bɛɛ la tun komi an y'o ye kaban kabiri a ɲɛfɔli kun fɔlɔ la o la sisan kanadiyalan bɛ yan kanadiyalan bɛ yan o la sisan ni mɔgɔ min ko k'i bɛ gurali kɛ sisan ko bawo ko gura ko sirata fila fɔra ɲɔgɔn kɔ ko sirata fila fɔra ɲɔgɔn kɔ ko ɛɛ ta bɛ yan ba bɛ yan o ye tiɲɛ sirata fila fɔra ɲɔgɔn kɔ a bɛ yan a bɛ yan sirata fila siralan fila kɛra kelen ye nka kanadiyalan b'a fila bɛɛ la dɛ o la gurali tɛ kɛ tun gurali gurali banna o la gurali sarati tiɲɛna o yɔrɔ la o la gurali o la ni mɔgɔ min y'a sɛbɛn tan k'a fɔ k'i b'i ka tan ban sɛbɛn tan nɔ i bɛ kelen dogo tan nɔ k'a sɛbɛn tan i ye fili kɛ nko sɛbɛnni la o la an bɛna a mafililama la sa ta bɛ yan an bɛ yan ba bɛ yan an bɛ yan o la ta ni an tan ba ni an ban o la a ti kan ka sɛbɛn tan nɔ tan ban hɔn kamayɛlɛ labaralen min bɛ yan nɔ ale tununna ka sabu kɛ a ni yɛrɛ sɔrɔ camancɛ la o la ni mɔgɔ min ko k'i bɛ gurali fana kɛ yan nɔ ko ba bɛ yan ba bɛ yan ta bɛ yan tiɲɛ don sirata fila fara ɲɔgɔn kan a bɛ yan a bɛ yan siralan fila kɛra kelen o ye tiɲɛ nka kanadiyalan b'a fila bɛɛ la gurali tɛ kɛ tun gurali tiɲɛna o yɔrɔ la o la ni mɔgɔ min ko k'i b'a sɛbɛn tan tɔ ka kelen dogo a fila la i ye fili kɛ o la an bɛna misalilama la e la o la la bɛ yan en bɛ yan len o la sa bɛ yan en bɛ yan len sen o la sisan la ni en len sa ni en sen o la n'i ko k'i b'o fila fara ɲɔgɔn kan sisan k'o nɔrɔ ɲɔgɔn na komi kumaden don o cila ka bɔ ɲɔgɔn na o la kamayɛlɛ labaralen tun kan ka yɛrɛ sɔrɔ yan nɔ nin tun kan ka yɛrɛ sɔrɔ yan nɔ nka i b'a ye ale bɔra yen nɔ ka sababu kɛ a y'i yɛrɛ sɔrɔ cɛmancɛ la nka n'i ko k'i bɛ gurali fɛnɛ kɛ ko k'a masɔrɔ ko la bɛ yan sa bɛ yan o ye tiɲɛ ye sirata fila fɔra ɲɔgɔn kɔ e bɛ yan e bɛ yan siralan fila kɛra kelen nka kanadiyalan b'a fila bɛɛ la gurali tɛ kɛ gurali ma bɔ dun O la ni mɔgɔ min ko k'i b'a sɛbɛn tan tɔ k'a fila ka kelen dogo a fila la tan tɔ i ye fili kɛ o la an bɛna a mafililama la la bɛ yan en bɛ yan sa bɛ yan en bɛ yan o la la ni en len o la sa ni en sen o la ni mɔgɔ min ko k'i bɛ a fila fara ɲɔgɔn kan komi a bɔra ɲɔgɔn na de o la sisan ni en kamayɛlɛ labaralen o tununna bawo a ni yɛrɛ sɔrɔ camancɛ la o la sisan nɔ a bɛna sɛbɛn tan dɔ de lensen lensen a b'i yɛrɛ sɔrɔ camancɛ la o la yan a bɛ tunun o la o la ni mɔgɔ min ko k'i bɛ gbarali fɛnɛ kɛ ko la bi yan sa bi yan o tiɲɛ sirata fila fara ɲɔgɔn kan en bi yan e en bi yan en bi yan sirata siralan fila kɛra kelen nka kannadiyalan b'a fila bɛɛ la gbarali tɛ kɛ ni mɔgɔ min ko k'i b'a sɛbɛn tan dɔ n'i y'a sɛbɛn tan cogo la i ye fili kɛ o la an bɛna misali i lama la sa bi yan in bi yan gba bi yan in bi yan o la sa ni in sin gba ni in gbin o la n'i ko k'i b'o fila fara ɲɔgɔn singbin la singbin siralan kanmayɛlɛn labaralen tamasiyɛn min bɛ yan nɔ o ni ye o min kɛra sababu ye ni a ye ni kumaden fila fila ni kanɲɛ fila nɔrɔla ɲɔgɔn na ne a bɛ jagoya ka kɛ ten tɔ o kɛra sababu ye k'o tunu ka bɔ yen nɔ o la a bɛ sɛbɛn ka singbin o la ni mɔgɔ min ko k'i bɛ gbarali fɛnɛ kɛ ko sa ni gba bi yan ko siralan fila fara ɲɔgɔn kɔ sirata fila fara o tiɲɛ ko in bi yan in bi yan siralan fila kɛra kelen a kannadiyalan b'a fila bɛɛ la o kɛra sababu ye ka gbarali tiɲɛ o la ni mɔgɔ min ko k'i b'a sɛbɛn tan n'i y'a sɛbɛn nin cogo la dɔrɔn nin fili ye nko sɛbɛ la o la a ma fililama sa bi yan in bi yan gba bi yan in bi yan o la sa ni in sin gba ni in gbin o la n'i ko k'i b'o fila nara ɲɔgɔn na komi u cira ka bɔ ɲɔgɔn na k'a lasegin a cogo kɔrɔ la o la kanmayɛlɛn labaralen taamasiyɛn min bɛ kanɲɛ fɔlɔ la siralan fɔ bin fɔlɔ la o bɛ tunu n'o ye nin ye k'a sababu kɛ a y'i yɛrɛ sɔrɔ camancɛ la o y'i yɛrɛ sɔrɔ camancɛ la ni mɔgɔ min k'i bɛ gbarali fɛnɛ kɛ ale ko sa bi yan gba bi yan ko sirata fila kɛra kelen ye e fɔra ɲɔgɔn kɔ ko in bi yan in bi yan ko siralan fila kɛra kelen o t'a bali gbarali tɛ kɛra bawo kannadiyalan bɛ yan nɔ o kɛra sababu ye ka gbarali tiɲɛ o la ni mɔgɔ min na k'i b'a sɛbɛn k'i bɛ kelen dogo a fila la i ye fili kɛ o la ni an bɔra yen nɔ an bɛna ta bi yan ɛn bi yan ba bi yan ɛn bi yan o la ta ni ɛn tɛn ta ɛɛ ba ni ɛn bɛn o la n'i ko k'i b'u fila fara ɲɔgɔn kan tɛnbɛn o la o tɛnbɛn na o la nin siralan kanmayɛlɛn labaralen bɛ yan o tununa k'a sababu kɛ i yɛrɛ sɔrɔ camancɛ la o kɛra sababu ye k'a tunu la ni mɔgɔ mɔgɔ k'i bɛ gbarali kɛ ko ta bi yan ba bi yan sirata fila fara ɲɔgɔn kan o ye tiɲɛ ko ɛn bi yan ɛn bi yan siralan fila kɛra kelen nka gbarali tɛ kɛra bawo kannadiyalan b'a fila bɛɛ la nka n'o kɛra gbarali tiɲɛna nka ni mɔgɔ mɔgɔ k'i b'a sɛbɛn tan ka kelen don ka fila ta i ye fili kɛ o la a ma fililama fana sira fɛ ta bi yan ɛn bi yan ba bi yan ɛn bi yan o la ta ni ɛn bɛn tɛn ɔ ba ni ɛn bɛn o la n'i ko k'i b'u fila fara fara ɲɔgɔn kan komi bɔra ɲɔgɔn na k'a lasegin a cogo kɔrɔ la o la tɛnbɛn o la nin kana nin taamasiyɛn n'o ye kanmayɛlɛn labaralen taamasiyɛn o min tun kan ka kɛ yan o tununa k'a sababu kɛ i yɛrɛ sɔrɔ camancɛ la nka ni mɔgɔ mɔgɔ k'i bɛ gbarali fɛnɛ kɛ sisan ko bawo ko sirata fila fara ɲɔgɔn kan ko ba bi yan ta bi yan o tiɲɛ ko siralan fila kelen ko ɛn bi yan ɛn bi yan o tiɲɛ nka kannadiyalan b'a fila bɛɛ la o kɛra sababu ka gbarali tiɲɛ nka ni mɔgɔ min y'a sɛbɛn nin cɛman cogo la ka k'i bɛ kelen dogo a fila la i ye fili kɛ o la n'o bɔra yan an bɛna ta bi yan un bi yan ka bi yan un bi yan o la sisan ta ni un tun ka ni un kun o la ni mɔgɔ min ko k'i b'a fila fara ɲɔgɔn kan ka nɔrɔ ɲɔgɔn na komi u bɔra ɲɔgɔn na ka lasigi cogo kɔrɔ la o la siralan ni min tun kan ka kɛ n'o ye kanmayɛlɛ labaralen a kɛlen k'i yɛrɛ sɔrɔ camancɛ la o kɛra sababu k'o latunu wa ni mɔgɔ min fana ko k'i bɛ gurali kɛ ko ka sababu kɛ ko sirata fila fara ɲɔgɔn kan n'o ye ta ni ka ma kɛ kelen ye ko siralan fila kɛra kelen n'o ye u ni u kɛra kelen ye gurali tɛ kɛ dɛ bawo kannadiyalan b'a fila bɛɛ la o la gurali tɛ bɔ o la ni mɔgɔ min y'a sɛbɛn tan k'i bɛ kelen don ka fili la i ye fili kɛ o la ni an nana an ka n'a mafililama la o la ta bi yan un bi yan ka bi yan un bi yan o la sisan nɔ ɛɛ ta ni un tun o la ka ni un kun o la ni mɔgɔ min ko ko sisan k'i b'a a fila nɔrɔ ɲɔgɔn na n'i y'a fila ɲɔgɔn de la nin sira kanmayɛlɛ labaralen bɛ tunu ka sababu kɛ i yɛrɛ sɔrɔ camancɛ la wa n'i ko k'i bɛ gurali fɛnɛ kɛ gurali la sirata fila fɔlen ɲɔgɔn kɔ o ye tiɲɛ siralan fila kelen o ye tiɲɛ nka o t'a to ne gurali ye bawo kannadiyalan b'a fila bɛɛ la o la ni mɔgɔ min ko i b'a sɛbɛn nin sɛbɛn cogo la n'i y'a sɛbɛn nin cogo la ka kelen latunu a fila la i ye fili kɛ sɛbɛnni la nko sɛbɛnni sariya la o la sisan n'a nana yen nɔ ta bi yan on bi yan o la ba bi yan on bi yan o la ta ni on o ye ton o ba ni on o ye bon o la sisan nɔ n'i nana k'i b'u fila nɔrɔ ɲɔgɔn na komi kumaden cilen de don ka bɔ ɲɔgɔn na o la ton a bɛna sɛbɛn de ko tonbo tonbo dugu sigiyɔrɔ kɔrɔ o la ko tonbo na n'i y'a lajɛ sisan nɔ nin kanmayɛlɛ labaralen min bɛ ton na n'o tun kan ka sɛbɛn yan o sɛbɛn o bɔra yen ka sababuya kɛ a y'i yɛrɛ sɔrɔ camancɛ la wa ni mɔgɔ min fana ko k'i bɛ gurali kɛ ko ta bɛ yan ba bɛ yan ko sirata fila fɔra ɲɔgɔn kan o ye tiɲɛ ko on bɛ yan on bɛ yan ko siralan fila kɛra o ye tiɲɛ nka gurali tɛ se ka kɛ dɛ bawo kannadiyalan bɛ a fila bɛɛ la o la gurali tɛ bɔ o la o la n'a nana a mafililama la ta bi yan on bi yan ba bi yan on bi yan o la ta ni on ton ba ni on bon o la n'i ko k'i b'o fila fana nɔrɔ ɲɔgɔn na komi a bɔra ɲɔgɔn na o la ni kanmayɛlɛ labaralen tamasiyɛn min bɛ yan o bɛ tunu bawo o tɛ nko sɛbɛnni la cɛmancɛ la o la a bɛ kɛ tonbon nka n'i ko k'i bɛ gurali fɛnɛ kɛ ko ka sababuya kɛ ko sirata fila ye fɔra ɲɔgɔn kan n'o ye ta ni ba ye o ma kɛ kelen ye ko o ni o siralan fila kɛra kelen ye i bɛ gurali kɛ ayi gurali tɛ kɛ bawo kannadiyalan b'a fila bɛɛ la o la ni mɔgɔ min y'a sɛbɛn tan nko sɛbɛli ta fan fɛ la i ye fili kɛ o la ni an bɔra yen nɔ an bɛna ɔ ta misaliya la ba bi yan ɔn bi yan sa bi yan ɔn bi yan ba ni ɔn o ye bɔn sa ni ɔn o ye sɔn o la n'i b'o o kumaden cilen fila lasigi a cogo kɔrɔ la o la a bɛ kɛ bɔnsɔn o la bɔnsɔn na kanmayɛlɛ labaralen min tun bɛ nin fɔlɔ in na yan nɔ o bɔra yen ka masɔrɔ a y'i yɛrɛ sɔrɔ camancɛ la wa n'i ko k'i bɛ gurali fɛnɛ kɛ ko sirata fila fɔra ɲɔgɔn kɔ n'o ye ba ni sa ye o ye tiɲɛ ye ko ɔ ni ɔ siralan fila kɛra kelen o ye tiɲɛ ye nka kannadiyalan bɛ a gurali tiɲɛ wa ni mɔgɔ min y'a sɛbɛn tan nko sɛbɛnni ta fanfɛla la o ye fili kɛ an bɛna a mafililama la ɔ ba bi yan ɔn bi yan sa bi yan ɔn bi yan o la ba ni ɔn bɔn sa ni ɔn sɔn o la n'i ko k'i b'o kumaden a lasegin a cogo kɔrɔ la o la an b'a ye k'a fɔ a tun kan ka sɛbɛn tan dɔ de nin kanmayɛlɛ labaralen tun kan ka kɛ yan yɔrɔ la nka ale bɔra yen nɔ ka sababu kɛ ani min yɛrɛ sɔrɔ kumaden camancɛ la komi an y'o fɔ ka fɔ ko kanmayɛlɛ labaralen taamasiyɛn tɛ yen nko kumaden kɔnɔna la abada o la n'i ko k'i bɛ gbarali fɛnɛ kɛ ko ba bi yan sa bi yan ko sirata fila fɔra ɲɔgɔn kɔ o ye tiɲɛ ko ɔ bi yan ɔ bi yan ko siralan fila kɛra kelen o ye tiɲɛ nka kanadiyalan nana ka gbarali sarati tiɲɛ o la ni mɔgɔ min y'a sɛbɛn tan nko sɛbɛli ta fanfɛla a ye fili kɛ o la an bɔra ka fɛn o fɛn ɲɛfɔ nin ye gbarali ta fanfɛla la ɛɛ o de ye hali n'o y'a sɔrɔ ni gbarali sarati dafara n'o ye sirata fila ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ye siralan fila ka kɛ kelen ye nka ni kanadiyalan nana a bɛ tiɲɛ kanadiyalan kɛra gben kelen na o a bɛ tiɲɛ kininfɛta la o a bɛ tiɲɛ a kɛra numanfɛta la o kɛra tiɲɛ a kɛra fan fila bɛɛ la a bɛ tiɲɛ nka fo mɔgɔw k'u hakili t'o la nko sɛbɛnni ta fanfɛla la i bɛ dɔw ye ka sɛbɛnni kɛ an filɛ ka fɛn kɛ minnu na nin ye i b'a ye dɔw b'a sɛbɛn o sɛbɛn cogo la nin sɛbɛnni sugu olu tɛ bɛn abada nko sɛbɛnni sariya kɔnɔna la o la kanadiyalan bɛ gbarali sarati tiɲɛ n'an sera yɔrɔ la an bɛ bi walanda bila aw k'an bɛn waati la